A pagu tretu de Scerì, a cantu immoi bieus su nuragi prus bellu chi ant pesau is antigus, e ddue fut una idda a fundu de Monte de Rei chi ddi narant Goeni. Custa idda fut a craru de cantu immoi is bidi sa idda de Loceri, e pensa unu pagu ca de Goeni ndi furint nascias Loceri e Irbonu. Candu is chi biviant a Goeni i si furint cambiaus parti a Loceri e parti a Erbonu, in su biddissolu furint abarradas solu perdas e aposentus isboidus. No ddue fut abarrau mancu unu cristianu. Aici, in Goeni, iddue fut andau a ddue biviri unu cogu. Fut unu cogu e fut maiargiu, ma fut bonu. Teniat poderis ca is venas de sa terra idd'iant apoderau. Su cogu non fut malu, agiudat is giustus chi abisongiant de agiudu, bastus chi candu essant pediu essant sincerus e chi no essant tentu malesa in coru. Chi unu dd'afidat su dinai, issu iddu stujat po un'annu. Chi su dinai donau fut frutu de sudori de traballu giustu, a s'annu in fatu iddu torrat arraddopiau. Custa cosa i fut ferta in origas de unu sòciu de furonis chi biviant in punta de Monte de Rei, A cantu, ancora oi, is agatant is murallas de is pinnetus chi is antigus iant fabricau in cua. Custus furonis 'oliant andai a ndi furai su cogu po dd'acapiai, de modu chi essat arraddopiau a cumandu insoru totu su chi issus iant furau. Ma su cogu ca teniat donus de sciri su chi passat in coru de is personis, iat pigau su manteddu suu e i su baculu e si fut fuiu conca a Scerì, totu in pressis, po non si fai ciapai e po non si fai furai is poderis. Cantu fut lompiu a Scerì, Intendiat sa cribida de is furonis chi ddi poniant in fatu e si dd'aprobiant. Tando iat bitu in mesu de is perdas suta 'e s'onuraxi unu stampu tundu. Iat cominciau a suidi forti a bucca serrada e a intru de sa ucca si ddi fut formau che unu sèmini de trigu. Inde dd'iat spudau in sa manu, puh! e luxiat che su soli, poita ca furint inserraus in cussu semini totu is poderis suus. In pressis, dd'iat cuau in custu scusorgiu, chi est ancora in cua e si bit, e iat nau custus fueddus, Cogu cogheri!

E is chi ddi poniant fatu si furint mudaus in calixoni e in deretura iant bogau frori ca fustis giai in beranu. Totu custu dd'iat bitu unu pipiu chi faiat su pastoreddu a pròpia in cua. Custu pipiu no dd'iat scoviau a nemus peri po no ddu pigarent po macu. Fut unu piciocheddu bonu, poniat in menti a su babbu e a sa mama, agiudat sempri in domu e su meri acantu traballat indi fut cuntentu ca teniat cura de sa cosa comenti e chi essat sa sua. Su calisi, in cabudanni, finiu s'annu de traballu, su meri dd'iat mutiu po ddu pagai. E dd'iat fatu un'arregalu ca ddi meritàt e dd'iat donau unu soddu de oru. Unu soddu de oru baliat meda e cun cussu soddu ddue podiat papai cussu e sa famìlia po totu s'annu. E ma non fut fàcili agatai chini dd'essat potzu cambiai unu soddu de oru e a si ddu torrai in cambieddu. Issu fut a fundu 'e Scerì e Irbono fut atesu. Tando iat pentzau ca ci fut su perìgulu de agatai furonis in caminu ca ndi ddi podiant furai su soddu de oru. Tando si fut su pèsiu de su cogu e de su chi iat nau e in pressis iat postu su soddu de oru aintru de su scusòrgiu de Scerì E fut torrau a bidda. Sa mamma istaiat mali meda e non teniant dinai mancu po comporai mixina. Tando i si fut fatu coraju e s'incrasi fut torrau a calai conca a Scerì. Candu fut lompiu a sa perda de su scusorgiu, iat betau sa manu po ddue colliri su soddu. Ma po ispantu e po incantu iat agatau su soddu mudau in d-unu cucureddu de monedas e indi ddas iat bogadas i si fut sèciu in terra e, betadas in d-unu pannixeddu a pissu de is coscias, i si fut postu a ddas contai e su valori fut prus che raddopiau de su chi iat postu sa dì innantis. Cuntentu, iat pigau giustu su chi ddi serbiat po sei e po sa mama, e su chi sobrat dd'iat torrau a stichiri in su scusòrgiu. In pagu tempus iat fatu còmperas de terra e de benis, de inseracu i si fut fatu meri, E ddu stimant ca si portat beni cun totus, pagat su giustu a is giornaderis e agiudat is bisongiosus. Dopu tant'annus, candu fut in puntu 'e morti, iat contau su contu a su fìgiu. Ma un'inseracheddu fingiu iat intèndiu totu de palas de sa porta. Cumandau de sa gana de s'irricai a lestru, s'inseracu fingiu in pressi si fut andau in d'unu calasciu e ndi iat furau unus cantu de soddus de su meri e si fut incaminau a su scusorgiu de Scerì. Candu fut lòmpiu iat postu su dinai furau a intru de su scusorgiu E in d-unu istanti is diàulus nci dd'iant betau a basciu a s'erriu. E in s'erriu i si fut fata un'unda chi nci dd'iat lumburau fincias a mari e in cui i si fut mudau in d-unu bròmbulu de mari. Su scusòrgiu 'e Scerì.